Mumadziwa kuti ine 1990 ndinayambitsa bungwe limene tinkalitchula kuti National Association of Business Women ndiye tinkathandiza azimayi anzathu kukhala ndi mabizinesi. Sindikunena mabizinesi achetu amasewera, tinazalemera zija zoopsa zija zoti timatha kufika pa garaja kugula magalimoto a kashi. Azimayi timatha kuchoka pano kupita ku China, kuchoka pano Osati ndalama kutenga za ndalama, kuba. osati ndalama zakuba, koma kupanga bizinesi ndiye ndiponso mwayi wake president nthawi inali ya president Muluzi amapereka mwayi kwambiri kwa anthu a business ndi azimayi tinapangadi ma business amphamvu koma zinazapezeka kuti a- azimayi 5 am- amene tinali mbungwe limeneli tinazathera kukakhala ma mp komanso kakhala nduna ine mpaka nkukafika state house ndiye mission statement yangayo ikugwirizana ndi zimenezo ndiye kuti ine mukandifunsa funso loti bwanji mmatakataka mmathamangatamanga Simukhala maka- pansi. ndi mission it's my mission it's my mission statement ndiye ndikapitirira ndi nkhani imene ndikuwuzani kuti it's my calling Ambuye ndi amene anandiuza kuti ntchito yako ndi iyi.
Kutakataka kwanu kupita kunja kugwira ntchito kuno ku Malawi, anthu amaona ngati kuti kwambiri mwina mukuthandiza mayiko akunja. Mwina ndikumalangiza ma president ena, apa tikukamba pompano mumalangiza a president ena ku cop 29 kuti mwina dziko lino la Malawi silikupindula kwambiri ndi inu ngati mtsogoleri wakale wa dziko ndi mmene mayiko ena akunja akupindulira. Chifukwa chani?
Ndiye mundiyankha. ndiye mundiuze mtsogoleri wakale amene amatakataka ngati ine nokha mwanena kuti mumathamangathamanga mmatakataka mmagwira ntchito izi ndi izi nokha mukuti ine si- dziko No, silipindula ndi ine. kutakataka kwanu kwaketu tikukambazo kuti mwafotokoza kuti ndimapita kunja komanso Eh. kumalawi kuno pa- ku- kugwirako ntchito zina Eh. ndi zina zachifundo zina ndi Eh. zina zachifundo koma you mentioned kumayambiriro kuti chaka cha 2014 kunali zinthu zambiri zimene Zimene- amalawi amakumana nayo mavuto azachuma ndi zina zoti mukudziwa kuti ndamanga Why- nyumba zingati ndamanga ma district angati nyumba za anthu amene anavutika ndi madzi do you know how many i've built houses in four districts and now i haven't stopped i'm building still ine ndamanga ku limbulitu mizi iwiri ndiye ndamanga kwa, kwa mfumu nazombe kuphalombe muzi wathunthu ndiye ndamanga ku zomba mizi iwiri ndiye panopo ndikumanga ku- ku- kuti kujeni kumangochi ndamalizanso mizi iwiri a- anthu anga anapita kukachita handover makii Mundiuze wina ndani president wakale wamanga nyumba zochuluka choncho. A president Muluzi ndi ine tinafunsidwa kuti tikhale ma goodwill ambassador. Tithandizire nkhani za kuyenda kwa madzi. Sikuti iwo mmene ndi anatisankha ife timamanga zofanana. Zimene tinachita mofanana ndi muzi uja uli ku Nguludi uja. Uja amanga anthu 60 chakuti houses. Koma president Muluzi nawonso anathamangathamanga ndikumanga nyumba kuti ku kwa, kwa, kwa Nkhulambe. ku Phalombe. Ine Joyce Banda Foundation inamanga nyumba ku Mulimbuli, kwa Nazombe, ku Zomba, ku Mangochi, pano tikumanganso ku Mangochi mpaka ku Nkhata Bay. Ndi ma president angati amene mukuwadziwa inu agwira ntchito choncho? Muti mukandiuze kuti dziko langa silikupindula. Ndi liti limene atolankhani mudzandipatse credit for what I've done? Because ine sindikudziwa amene wathamangathamanga ndine. Ine ndikuthamangatu. Ndagawa chimanga ku Nsanje, ku Lilongwe, ku Zomba, kuti inu simaona amalawi azanga kuti ine kuno munomo ndimagwira ntchito sindimalikiriranso kuti ndikhale ku state house whether I am in state house whether I have a position or not I work kuja kunja kuja ndimapita kuja ndi kukapala nsomba kuti ndikatolatola kumene kuja zimene ndimapasa anthu chimanga ndimagawacho nyumba ndimamangazo mukayang'ane voti iliyonse ya boma ngati ndinayamba ndatenga ndalama ya boma Ine pamene amatisankha kukhala Goodwill Ambassador nditamaliza kale miezi iwiri kumanga ndekha, nnaze nnalengeza ku mtundu wa Amalawi amene mmandikonda, birthday yanga ikubwera pa 12 April mundipase matumba a cement. Tinakachita function ku stadium kuja kumusi kwake kuja anandipasa anthu ste, cement malole malole ndinamanga miezi iwiri. Sikuti inamanga ndi boma ayi. Ndiye atatisankha ine ndi a President Muluzi kuti mukhale ma Goodwill Ambassador tinalandira makalata. Anatiuza kuti, Tibweranso tikuitanani kuti tikambirane bajeti yokuti ikuthandizireni kumanga nyumba za anthuzi ndiye inuyo mukafunse kumeneko ngati anatiitanako. Moti nyumba zimene ndikukuuzani midzi four ndatamangayi, anyamata anga ku Joyce Banda Foundation simenti amatenga pamatola kusowa ndi lole yoti anyamulire. Ndiye Kupatulapo- koma tamanga. Ndiye Kup, kupatulapo kukusankhani kukhala Goodwill Ambassador nthawi imene dziko lino linakumana ndi namondwe wa Freddy, mumakumana mumakumanakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino mwina kukambirana nkhani yokhuzana ndi mavuto ena ndi ena amene dziko lino lu, lukumana nawo? Ndimakumana ndi a President Mul- Muluzi amene ndimagwira nawo ntchito ngati izi. Iwonso amagwira zawo ine ndimagwira zanga. We meet and compare notes. Iwo akamakachita launch nyumba zawo ndimaperekeza ine ndikamakachita lonchi zanga ndima- amandiperekeza ndipo nyumbazi yamanga ndi Joyce Banda Foundation kuchokera ku ndalama zondipasa anzanga ndiye ndinamva kuti mwathamangathamanganso inu atolankhani kumati zili mu SONA zipezeka bwanji mu SONA Iye, Izi- ti- ife ti- sona timalize kaye apa, if Iye, sonayo ndi- ndi- ikubwera Iye, tikambirana sindiyankhula nanga. mtsogoleri wa dziko wa dziko lino pa- a- a dr lazarus chakwera mumakumana nawo mwina kukambirana nawo zina ndi zina zimene mm, a- amalawi akumana nazo pakadali pano ayi tinakumana nthawi imeneyo posankhidwa kuka- za ujeni za cyclone freddy koma pano sitikumana ayi posachedwa pompa pa 14 february 2025 mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera anali mnyumba ya malamulo kukapereka mmene zinthu zilili mdziko muno pa chingerezi mumati state of the nation address sona imene amalawi kunja kwambiri analankhula ah, kwambiri mwina pa zimene mtsogoleri wa dziko lino analankhula im sure your excellency kuti you have been following these issues maybe what is your thoughts on the sona
nothing the issue of sona is a statement a president gives to the nation about policy direction imene boma ikuchokera kuti ikupita kuti zinthu zili bwanji tizikonza bwanji ndiye kuti ndi president ndi boma yache ine sindili mboma ya koma ine ngati mmene mwachitira inu we can react towards the sona ine ndinakhalapo president ndipo ine ndinaperekapo sona pamene ndimalowa ine kukhala president dziko la malawi lili apa tilipo kaya muna musanakule tili pamenepa anthu akugona ku filling station alibe ma- mafuta chakudya palibe magesi palibe komanso Anthu anthu atapita ku mademo ku nsewu 21 atawomberedwa ndi mfuti ndi a police mukumbukira? Ndiye kuti ndinalowa muzivomera tu nanga simukundifunsa cha? Eya tili limodzi Ndiye kuti ndithu tili zikumveka. limodzi eti Mhm, ndiye kuti mhm. ndinalowa povuta paja eh? Maganizo anga ndionera kuti ndiye tiyenda bwanji? Ndiye ine ndi ndi style yanga A president chakwera ndi style yawo koma a president ali dziko lino lili pe apa koma sanalowe lili apa ine ndinalowa lili apapa ndiye kuti maganizo ako munthu ngati mtsogoleri izi tsopano tiyende bwanji kupita chitsogolo ndiye pali zambiri zimene ndapanga ine kuti tichoke pa mavuto paja eh ndiye sona ya ine inali yonena kuti amalawi anzanga imani nneni tili pakuti zikuti chonchi zikuti chonchi zikuti chonchi zimene ndapeza ine Koma kuti zilongosoke ndiyitana anthu inclusive dialogue at uh, Nkopola Lodge three days mafumu ma professional ifandale tinatsekerana kumeneko my wish was at the end of that to draw an economic recovery plan. Economic recovery plan inatenga five sectors. Nanga si ndimayang'ana kuti ndili ndi two years to go. Ndiye two years iyi ndizaonese kuti pamene ndinakhala two years ndinapanga izi ndizi ndizi. Ndiye tinasankha ulimi, tinasankha migodi, tinasankha ma- magesi, paramusa magesi, tinasankha uh, misewu infrastructure, ndiye tinasankha kukopa alendo. Ndiye ndinalonjeza Malawi kuti five izizi. Tikamadzatuluka, mudzakhala muli ndi mapulojekiti atatuatatu omalizika. Mmenemu, ena ngati magetsi a m'midzi anaposa 23 centres electrified. Ndiye ine sona yanga ndiye kuti iyenda choncho. eh? Tapeza zili chonchi, koma kuti tipeze chakudya ndatere tatere tatere koma kuti tsopano tichite produce more titere titere titere so maganizo a, a, mukandifunsa kuti what is your attitude about this sona

moti mmene mwafotokozera mukuti kusiyana kwake muchichewa mwina amalawi amve bwinobwino mwati nkokuti a president afotokoza kuti boma lawo lachita zotani mu zaka 4 zapitazi ndi izi eh, ine inali yoti ija kuti amalawi anzanga ntchito ija munandipasa sikutinso naziwa kuti ndikhala pano president koma talandira ngozi ndiye ndakhala president chifukwa president athu anatisiya. Mmene ndabwera mukuziwa kuti tinali povuta, mafuta tinalibe, magesi tinalibe, chakudya panalibe, mankhwala panalibe. Ndiye kuti zimenezi kupita chitsogolo kuti zitheke tipange solve ndakonza izi ndi izi ndi izi. Ndaitana mafumu ndani ndani tikakumane ku Nkopola Lodge. Kumene kuja tika khale chipinda chomata kumene kuja tikapangane pulogalamu yo chifukwa tikangoti tiye tiye tiye kumangothamanga thamanga zikhala zachisawawa sona imene mtsogoleri wa dziko lino anapereka ku mtundu wa amalawi anthu ena amafotokoza kuti ah, malingana ndi malamulo mtsogoleri wa dziko amayenera kufotokoza izi munakamba inu kuti mukambe zimene mwachita for the past year and the policies amene mwakhazikitsa ngati boma kupita chitsogolo, eh. koma sona iyi ikuoneka kuti ndi yachilendo ikukamba zitukuko zokhazokha zimene zachitika zaka 4 zapitazo do you think that this was a campaign sona sindinayionetu so I- I- Simunatsatire? no sindinatsatire so i wasn't even in the country so i have no opinion on that or I, I was just telling you my understanding of a sona so i would have expected chiyembekezo changa chikanakhala kuti a president azikuwuzani kuti mmene ndinabwerera muja ndinati nzapanga izi nzapanga izi nzapanga ndiye ndapanga koma kupita chitsogolo kwatsalaku ndi mwakuti mwakuti mwakuti ndiye sona imene akanapereka iwo ndi- ndiye ngati muku- mmene mukunenera inu inali chonchodi whether it was correct or not zimene zinatchulidwa mmenemo that's another issue koma ndikunena imene ndinapereka ine 2013 ndiye kuti ndikunena zimene tachite ya 2012 ndikunena zimene tichite kupita chitsogolo ndiye kuti kumapeto kwake anthu aja amatengano stock kuti "Ah, uyu sanati kodi ndiye wachita sanati ayika magesi ndiye wayika sanati apanga misewu ndiye wapanga chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwanji your excellency sizikuyenda
sizikuyenda pali mavuto so pano anthu akhala akufuna kuti tizinama ukati usaname ndiye kumakutukwana ine ndilolere bwanji anditukwane anthu sizikuyenda sizikuyenda chifukwa chakuti Nanga si tonse tikuona chibadwire chathu nanga kwacha inayamba yafika mpaka 5000 dola imodzi sizinachitikepo zinthu zinayamba zakwera katatu pa siku sizinachitikepo ine mmene ndinkalowa shuga atakwera mpaka ali pa 1000 ndinatsitsa mpakana shuga uja anatsika zimathekaso Ndipo apa tilipa tikhoza kuchokapo. Ndinanena kwina kwake kuti it's not even rocket science. Zikhoza kutheka izizi. Ndiye mukandifunsa kuti chuma chikuyenda bwanji? Chumachi vuto limene lalikulu limene lima- limachitika pa dziko kuti pafike pokaka chonchi anthu azidandaula azivutika including you and I ndilonena kuti ndalama zakunja ziyenera kubwera zambiri. We must find ways as a nation to get forex. Chaku- chuma chakunja chija chikabwera chimabwera mu njira zingapo koma china ndi chakuti nokha mukulima mukuchita produce mukuchita export ndalama zikubwera ndiye chimabwera china chokugawirani anthu makobiti ndiye ndingonena kuti ine kapena ndinachita mwayi kuti pamene ndinalowa Ndinatakataka kupeza zimenezo, zobwera zopatsidwa ndi anthu komanso zathu zopanga, fodya, uranium, ndi zina ndi zina zimene tingatulutse kunja kubweretsa ndalama, 1. Nambala 2, chimene chikuchititsa kuti tikhale pamavuto ngati awawa ndi chakuti ndalama zija zikabwera, Ine ndikuona ngati zikubwera zochepa because we could produce more. Ine ndimachita export tsabola. Pakali panopo order imene ndimakhala nayo ngakhale chaka chatha inali 80 containers koma tinatumiza 10. Why? Tsabola uja sakulimidwa wokwanira. Tsabola ndiye crop imodzi yosavuta kulipira, yosavuta, yosavuta. koma anthu aja kulima koma anthu aja akulephera kulima for some reason sindikuziwa ineyo maganizo anga ndikuganiza kuti s- pa support yochokera kuboma ngati extension services to identify it as a crop imene ingalemerese anthu chifukwa 1 kilo timapereka 7000 mundiuze crop ina imene muno malawi timagula 7000 koma even with that price usaonekabe sabola uja wokwanira ndiye kuti ndalama zija zikapita tika- sabola uja akapita kunja ndiye kuti kukubwera forex ndiye forex sikubwera yokwanira ma export athu ndi ochepa ma export aja sikuti ndi ochepa kuti tili- tili tili ndi soka sizingatheke ayi ndithu that's why i'm saying it's not rocket science just increase our exports forex will come number one number two ndi zotigawira anthu zotigawira anthu zachepa chifukwa chakuti mayiko akunja adula kuti ayi sopano sitizigawanso ndalama ifeyo zipangani nokha koma dziko ili President Bingu wa Mutharika, may his soul rest in peace, ananena kuti Malawi, Malawi is not poor, it is the people that are poor. And indeed, chifukwa ife akuti the route ayo we have pasipa kuno kulilongwe kukasiya are the highest deposits in the world. Why should we be poor? Ifeyo Anthu ena amanena kuti Blantyre half of it is sitting on iron ore. Ifeyo tili ndi ma rubies, ifeyo tili ndi gold. Siku lina a, a, Dr. Kalindekafe anabwera ndili kunyumbako. I think it's a year and a half ago. Packet ya, f- ya gold. Mwazitenga kuti ali ku Msiku ku Machinga konkuno. Ndakubweretserani kuti mukaonesa president what we have. ndinabwera nazo so all i'm trying to say is that if we were able to export more we would get more forex number two Vuto lachiwiri ndi lonena kuti sopano zija ndalama zija zikapezeka kuzidya kwache sizimafunika kuti zizidibwa ngati masuku yayi you must control expenditure get more and control expenditure then ndiye zimabalansana bwinobwino apo koma kungoti zikabwera nazoni zikabwera nazoni there's no austerity measures zokuti anthu nkuziona kuti apopo ndiye kuti apo zikusevedwa ndalama apopo mmene ndinapanga ine ndinangonena kuti minista aliyense basi mabenzi onse bwezani ndi onse anabweza mabenzi kale tuti timakhala ife ndi magalimoto awiri yamwamba ndi mercedes benz yamwamba ndi mercedes benz ndinangoti tonse tibweze magalimoto ndipo ine ndinadula salary yanga 30 percent kuti achose azipereka kumakoha every malawian kukuziwa makamaka ma officials aboma kuziwa kuti mmene tafikira apa mmene zavutira apa tichite sacrifice yoti achite encourage aMalawi kuti awowa akuchita chani akuchita control ndiye kuti ndalamazi zikusungika number 3 Inflation yathu ikukwera out of control, nayo kwacha ikuchita depreciate out of control. Koma chachikulu kwambiri when in a country like this, chakudya cha pakhomo, self sufficiency ndi imene imapangisa kuti chuma chija chioneke kuti inflation ikusintha. Koma anthu ambiri akugona ndi njala pano, people don't have food, there is no way you are going to get 100,000 thumba la chimanga lili 110,000 samu imeneyo nde ineyo ikundivuta kumvesesa it's not balancing out it is for that reason because people now have no money have no food ndiye inuyo muli ndi chimanga chogulisa ndiye ine sindikugula because i can't buy ndiye kuti inuyo simukagula sopo kwa uja ali ndi hoka ndiye kuti uja ali ndi hoka sakagula ujeni you see what i'm saying so there's no money is not circulating because money is not there is not enough there are no austerity measures and there is not enough forex coming into the country ndalama zakunja sizikubwera zokwanira kuti tiyambe kunena economics yeniyeni ndiye timazunguza amalawi amalawi sakutimva chifukwa tikunena chizungu cha mabuku koma kumanena mmene ndikunenera pano ndiye kuti amalawi akumva vuto lakula kwambiri thumba la fetereza lili 110 pamene sakuthira fetereza pakhomo palibe chakudya pamene pakhomo palibe chakudya chuma chikusika chuma chikusika chifukwa anthu akungochita concentrate on survival Your Excellency, zimene mwakamba apazi, um, I can assure you kuti ndakhala ndikucheza ndithu ndi nduna za boma ngati pomwe mwakhala inupa kufotokoza kwake kukumakhala
eh? ine nduna ayi oh. inu si nduna inu ndi munthu wamkulu kwambiri your excellency inu simungakhale nduna yayi koma ndingakhale pampando kumwamba munakhala kalekale pano pa sindingamakambe za nduna kuti inu ndi nduna koma kumwamba tizitukulana eh, tizitukulana eh, mm. ah, pamene mwakhala apa ndikungoyerekezera kuti pampando ngati omweyo ndakhala ndikucheza ndi nduna zosiyanasiyana mwina zimene mwakambazi si zinthu zachilendo kuti forex mdziko muno tikuyeneka tizipanga export zambiri kuti tizipeza ndalama zakunja Kune, ndi zina kunena zotero ndi kuchita so ndizosiyana ndimafuna ndifunse kuti zikuvuta pati Kunena. anthu ali ndi nzeru zimenezi mfundo zimenezi akutifotokozera ife amalawi koma eh, zimene zikuchitika pa ground ndi zosiyana zikuvuta pati kuchita kunena ndi kuchita zimasiyana si inu mwati kuti iwe sukugwira ntchito malawi kungogwira kunja koma ndakuonesani nyumba ndakuwuzani ku- zimene ndapanga mwanyankasa chifukwa mwaziwa kuti ndikuchita. mukamachita umakhala umboni wako kuti ukuyesesa ukupanga anthu akuona zintchito zitha. ndiye amene mmakamba nawo amene ayenera kutithandiza ife kuti zinthu zisinthe akuchita? kapena amangokuyankhulisani inuyo? kapena akuchita? inuyo mumakhala do you ever get satisfied ngati ineyo ndiye am not kuti kodi ma measures ochitira kuti apapa ti- tichi- tichimike chumachi tichigwire zikuchitika akutiuzatu kuti kuli ma mega farm kuchitika ma mega farm kunjako si inuyo nomwenu paujeni pa program pano pomwe pamanena kuti ma mega farm ang'ono ang'ono inu munayiona mega farm yaying'ono ing'ono what is that we need to understand what we are trying to do ma mega farm ali kutiko ma mega farm achitidwa Institute kumene. This is a program and this is the manifesto ya Saulos Chilima. May his soul rest in peace. Mwina akanakhala ali moyo akanatiuza what he meant by mega farm. Timamvatu ayi mwakamba zimenezi kuti nkhani ya ma mega farms ndi ya Saulos Chilima. Can you please confirm to us kuti munali komweko? Mwini wake ndi ndani? Iyayi, za mwini wake zilibe kanthu. Saulos contributed that towards the manifesto. Mm -hmm. Ine ndinkakamba za rural development mukakumbukira. Mm -hmm. Pamene tili mu Tonse Alliance, mm -hmm. a president amayankhula za high five, high five. Eh? Mm -hmm. A Saulos amayankhula za kudya katatu za mega farms. Mm -hmm. And so it is him talking ndimayankhula za chitukuko cha kumuzi. Ndiye inuyo mukhoza kuchita nokha judge kuti chitukuko cha kumuzi ndapanga sinapange. Muja tayambira kuyankhula muja. Mwina mwaziwa. Ndiye mega farms Mmene iye ankalongosolera kwa enafe ndi zakuti he had the idea ngati mmene kulili ku South Africa kuja kuti kumakhala anthu ma farm achi ku- huge farms ndiye kuti akulima chakudya chakatithi ndiye kuti chakudya ichi chikusefukira flooding the market ndiye kuti chaka chino mugula chimanga 10 10 10 kwacha chaka chamawanso chizakhala 10 kwacha chinachonso chizakhala 10 kwacha for production ikutani ili ili stable ili constant chikubwera chokwanira. Kodi inuyo mungandithandize kundiuza kuti amene mmakhala nawo kumakukambirani kuti amene mukudziwa kuti zikuchitika kuti green belt, what happened to green belt? Where is green belt? Chifukwa green belt ikanakhala ikuchita produce zakudya zokwanira muno Malawi, ndiye kuti ife amene tikulima mmidzimu tibwezi tikungochita ngati kuonjezera. Munthu uja akudziwa kuti chi- chi- chimanga changa chidakolola chikati chisakwane ndipita pa Admarc ndikagula. Kodi Admarc ilipo? So ine ndikudabwa kuti inunso mukudabwa. It is kuyankhula ndi kwina, kuchita ndi kwina. Ndiye panopo vuto limene lili. Oh, ife tikudabwa nawo.
Iyo inu simukunena kuti ndikamayankhula ndikudabwa kuti amandiuza kuti mm. tere koma nanga bwanji sizikuchitika. That's what I mean. Kuti mukudabwa pamenepo ndiye ndikuti mukudabwa bwanji? Chifukwa ife tikudziwa kuti kuno kunayenera kukhala green belt. And we are one country amene tili ndi madzi ambiri ifeyo. Ndimapereka masiku ano chitsanzo kwambiri cha amfumu akwathu a Senior Chief Malemia. Pamene President Bingu wa Mutharika anali moyo, munthu uja paja anali wanzeru kwambiri ndiye ananena kuti tikamakumba ma borehole ena madzi sakutuluka chifukwa level yatani ya- ya- yatsika kwambiri chifukwa ta- ta- tachita ma borehole ambiri mudziko muno kofunika tipange madamu ambiri ndiye madamu aja 1 anthu azidzathirira mbewu koma madzi aja amachita seep through kumatsika kumatsika ndiye level ija izayamba kutani kukwera muzaonanso madzi ayamba kutuluka ndiye madamu amene aja kwathu ku Domasi anapanganso damu limodzi limenelo madamu ena kumene anachita sindikuziwa iwo ena sanasamale koma kwathuko linasamalika mukamazadusa pa Domasi paja muzapeza nthawi zambiri pali chimanga chachiwisi mankhani yake ndimeneyi ndiye iwo aja afumu akwathu aja anapita si, si, si cha, cha, cha mvula ya mm -hmm. itatha mvula that's why ine ndimachita ndimachita recommend two crops a year anakapeza minda ija kumene kujako yoti anthu akolola kuchita hire ndikumakapala madzi mudamu muja ndikumathirira he harvested 400 bags mmene ankati mundithandize kagalimoto ndikatute chimanga changa ine ndingati box body four trucks last week Anali busy akundiyimbira telefoni ndikugawa ufa uja nawo anthu amene alibe kalikonse ndangogayitsa kuti ndiapaseko chawo chija when we are all empowered we shall share and we shall have food koma tili ndi kuthekera kuti tikhoza kulima mwakamba nkhani ya ma mega farms imene ndikukhulupirira zokuti ndimene yagwiranso economy yathu kuti pamene tikulima zambiri tikutumiza kunja zambiri forex ikubwera chuma chikuyenda ndi mmene mwafotokozeramo A a a Saulos Chilima malemu Saulos Chilima mzimu wawo uuse mumtendere ndi amene anabweretsa idea imene ankakufotokozerani muli ku tonseko. Should we say that this government has failed to implement the vision that Dr. Saulos Chilima had?
No, I, we, we are not at that point yet where we can judge the failure on that one. Chifukwa chaka chimene ayamba kuyankhula za mega farms ndi chathachi. Chimanga chache chimene alima anthu ndi ichichi chili m'mundachi. for us to know whether mega farms has worked komatu chaka chatha anthu anapindulaso mamega farms amachitika ndithu oh, chaka chathachi ine amene ndaona kuti 2024 ah, ine amene mm-hmm. ndaona kuti anthu ambiri 2024 ndi ichi chili m'mundachi Yeah, about to remember 2023, 2024. Yeah, 2023, 2024. Uh, ah, that I didn't follow. Mm -hmm. Chimene ndikusatira ine ndi ichichi. Because anthu ambiri apanga alima under that program. Now we shall be able to judge when they harvest did they use the inputs wisely did they waste them were they targeted kwa anthu oti alimadi or were they given on political basis was there any nepotism involved was it real ndiye zizawoneka sopano akazakolola anthuwa koma chaka chimene ndaona kuti ine ah, boma ya- yaikapo mtima kwambiri ndi- ine ndi pamene ndikusekapo kuti wina ankati tapanga ma mega fa- farm ang'onoang'ono ambiri Ndi- i don't know how a mega farm can be ing'onoing'ononso so but i- i- anthu ambiri ine ndikuona ngati alima chaka chino tiona chaka chino problem yaikulu ija nkhani ndimanena yachuma ija ndiyakuti because when people don't produce enough then the country has no food Kwa inu your excellency tikamakamba za mega farm ndiye kuti ikuyeneka ikhale ma hectares angati kuyambira ma hectares angati kumapita mmwambamo ine ndimaganiza kuti 50 and above 50 and above, eh, above. above. 50 hectares yeah, yeah, 50 hectares chimanga chokhachokha and above mm -hmm. ndiye taona amene analima ndinaona anduna amalimidwe akuyendera munda wa Bushiri ndiye ndinaona akuyenderanso munda kaya wandani imaonekadi kuti ayi anthu alima chakuti chimanga chambiri yeah Tibwere pa nkhani ya ma austerity measures. Munakambapo mfundo zitatu, inanso inabwera ya ma austerity measures kuti discipline, kuti kodi ndalama zimene tikupezazi tikuzigwiritsa ntchito bwanji. For the past five years, mutha kukambapo zotani kumbali ya uh, kugwiritsa ntchito ndalama zimene tikupeza zochepa moyenereka, kukhala discipline pakugwiritsa ntchito ndalama za boma.
inetu sindikuziwa zimene zikupangika mma- m- mkatimu i may not know but what i can talk about koma ndi chimene simudziwa muno ndimaona mukusatiranso Eh, bwinobwino chimene mmene zinthu ndimaona mmene zikuyendera ndimaonera ndi ma travel ifeyo siku lina ndinafika pa Ethiopia ife ine sindimayenda kupanda kumene andiyitana kuja kunditumizira tikiti ndiye amanditumizira tikiti ndiye ndimapita usually ulendo wanga ndimazera ku ku addis ababa ndinapeza mu lounge A president kunalengeza kuti anthu asayendetsa koma ndinapeza mu lounge mutazaza mpaka anatipasa mabasi awiri popita kokwera ndege kuja ndiye kuti kuyenda kumeneko kumachitisanso wastage munadzadza ndi ndani mmene mu- amalawitu
I'm talking about malawians akuluakulu a boma malawians musanditengere ine kuti pano tizikamba za masewera za mijedo iyayi Eh, koma ma- I'm talking about Malawi, it's Malawians.
tidziwe kuti amalawi Malawi, chifukwa alipo amalawi yes. ena kuti mwina akungopita ndi Iyayi, amalawi iyayi, chabe ochokera osakugwirizana kuboma. ndi aboma Iyayi, sakugwira iyayi, ntchito mboma iyayi, akugwira- ogwira ntchito mboma ogwira ntchito mboma ndiye kuti ndalama ndi za boma i will tell you an experience imene yandiopsa ine kwambiri ine ndinapita ku ulendo chipatala ku, ku, ku south africa ndiye kuti kumene kuja andipase munthu ama- o- asilikaliwo amandipasa munthu wondiperekeza thats my entitlement ngati security ndiye kenaka anangoti "Ah, iye akuti sindipita tati bwanji chifukwa ine sizimandikhuza ngati sindimakhala ndili ndi matikiti anga ndikuyenda zanga

Tafunsani ukoko estimate imene amati amugulire tikiti imene alepherayo. Alephera kugula tikiti ya 4 million ali iyayi. Tikiti yaketu inali ya 23 million. Mpaka ndinafunsa official wanga kupita. Mukandifunsire kuti tikiti ya 23 million yopita ku South Africa. Yapita kaulendo kake aka. Ine ndagula yomweyo ulendo umenewu 4 million 23 million do you, are, you, are you listening are you hearing me mm -hmm. kuti the, that kind of wastage that you cannot explain ndinapempha kuti ndithandizeni mundizongosolere how you came about this number mpaka lero sinalandire yankho 23 million 23 million tikiti imeneyi kupita ndikubwerera kupita ku, ku, yeah, i think ndimapita madzera Sierra Leone and come back 23 million ineyo kugula chifukwa ndinapita nayebe ndinagula ineyo tikiti pa 4 million 4 ndipo million ina- inakwana I- yes bwinobwino yes yes so how do you explain that so when i'm saying that austerity measures ndiyakuti ngakhale ukakhala president anzako enanso akhoza kuchita let down chifukwa kumeneku ndikulichita let down ziko ndikumuchita let down president wakupasa ntchito chifukwa pamenepo ndiye kuti wina wache wina wache amafuna kutolapo kanthu. Moti zinthu mdziko zimatha kumachitika moteremu ngati mtsogoleri wa dziko osadziwa. Ndiyo zambiri.
And you know kumene kuja ndikumandatu ku state house. Oh, ndikumanda kumene kuja.
Ku prison kwina kwache kumanda kwina kwake. Because mm. once you are inside there if it is not your member of the family then the only person that can see you is your staff. So if your staff ingatalingokoti kuti akufuna iweyo uzingodalira osati wina koma iyeyo mhm. azikokunamiza iwe sopano akakunamiza oh, kuteroko eh, eh, nditu ndiye mutangondipatsa ujeni ndikoza kungothamanga kupanga kupeni ndiye inu ndango tata akhoza kumakunamiza iweyo ndikumakhala kuti in the end iweyo ndikumaoneka upepera chifukwa sumadziwa akhoza kumaba mwakachetechete iwe osadziwa That is why every government in Malawi yapezeka kuti it's marred with the corruption each government kuyambira education corruption ya eh, eh, nthawi ya president Muluzi ndikudzalowa president Bingu wa Mutharika ndikudzalowa Joyce Banda ndikudzalowa president Peter Mutharika ndikudzafika lero you will never know how much of that that person knows chifukwa kunja kuno ndi zi kutakata kuthamanga anthu akupanga zimene zija At the end of the day, you don't know. What matters, as I've always said, is what this president does when they discover kuti anthu andipanga chipongwe ichi ndiye ukakhala uku- uku- uku- kuti ulibe you want to take a risk uma- umamanga ndiye amakuchita kuti ndiye mukandimanga ndikutchula kuti ndinakupatsani kuti eh unditchule because if, I, if you didn't give me there's no way I am going I will not even go to any prison or any police koma iwe ndikumanga because it happens that they kungokutsekera mmene muja iwe ndikumapanga zimene akufuna every government that has come and gone that's why kamuzu kungokugwira sikuti samaba nthawi imene koma amati akangogwira munthu uja 13 years kunalibenso kuti kukakhala kukhoti kuja kumachita milandu mpaka na one month one two years Aka- ukangoti unaba eh, 100000 eh, 13 years that's why anthu sankatenga kawiri kawiri ukatenga ndiye kuti upita akumanga Talking about nkhani ya corruption, uh, Your Excellency, m- mdziko muno mmene mwakhala mukuonera komanso inu munayamba kalekale ndale mmene tachezera muja munakhala mp munakhala nduna munakhala vice president mpaka na ndikufika ndithu pokhala mtsogoleri wa dziko kwa zaka ziwiri have you ever seen that courageous president omathana ndi katangale mmene mwafotokozera kumapetopeto S- mwayiwala kuti ndinamanga anthu 72 you forgotten ndinamanga anthu 72 zinatha bwa zinatha bwanji sometimes ma leaders akhoza kuchita hesitate kuti mwina aziopa nanga ine sindimadziwa amatenga nanga ine ntani chifukwa when you do tackle corruption it's not easy you're fighting very powerful people and they have a lot of money and they can smear that back onto you so people then don't know kuti anatengadi sanatenga anatenga aya so what i did myself After doing that, I made sure that I put together a, an international team of lawyers to clear my name from Interpol to everybody to everywhere else. Why? Because it's necessary. Kuti ifeyo atsogoleri osaopa osaopa tackle it kwamanga chifukwa ndikunenera izi chifukwa pali ina 230 billion mukuikumbukira inachitidwanso forensic audit pali mafailo 16 ofufuza anthu aja akudikira kuti apite ku koti amangidwe akungoyenda ife enafe timawaziwa angoyang'ana that is the problem koma ineyo pambali ya ineyo yanga inali 39 billion kwacha poko poko poko poko and it doesn't matter at the end of the day you must do what you are convinced sinanga is the right thing to do. pamapeto pa zonse ngati amalawi timadalira inu ngati mtsogoleri wa dziko Yeah. kuti inu ndi amene mutitetezere chuma chathu mm. mutithandizire kuti zinthu ziyende bwino so mm. ngati anthu akuba ndiye kuti inu ngati mtsogoleri si ndiye kuti you are sleeping on duty anthu akuyendani njomba anthu akuba mu boma lanu lomwe e, koma munthu mmodzi sangapange zonse ineyo kuti ineyo anandichita tipi ndi wina amakuchita tip ndi wina ukakhala ndi mwayi ndiye akakuchita tip ndinanena ine ku ECAMA conference ku mangochi pa 7 september 2013 i have been alerted kuti anthu akuba ndalama i have put a team together to make sure that it doesn't continue mukayipeza speech imeneyo ndiye one week later two weeks later ndipamene anthu aja anayamba kumangidwa ndipo ndi ena amene anati imene ikhale cashgate chifukwa tsekani gate ya ku capital hill chifukwa zinkayenda m'mabuti kodi inu amazinyamulatu zinkayenda m'mabuti ndiye samatsegula pa pa gate paja ndiye ndinati mutsegule every gate every car that passes there and arrest. 72 people were arrested. So people can make an effort. It's not easy. chifukwa anthu aja nawonso ndi amakhala atayima nawo majeke kuti iwe sungatimange ndiponso ukandimanga ndikutchula iweyo unayankhula nawo aja umati ayi umaziwa ayi nanga wachiuliranji koma iweyo ungonena kuti chichitike chichitike thank god i'm married to a fine lawyer one of the finest this country has produced ndi amene anandiuza kuti if you want to arrest them go ahead and if they threaten you kuti tikutchula iwe uwauze kuti munditchule because if you didn't do it you shall never go to jail moti simuwona ndalama zikubwera ena amati ayi tinakupasani your excellency ndalama zimenezo and you ndiye zimene ama- ndi- ndi zimene amanenazo kuti ndi- ndi- ndikutchula nena kuti ndinakupasani sangakupasa and i want you to know and i think i must say this muziziwa kuti nduna sizimasayina cheke chifukwa nthawi zina mmazitukwananso nduna kuti zikuba ndalama mboma ayenera kuti ali ndi njira zake zimene akubera koma mo- o- ofesi ya boma imalandira ndalama zija amati ort zochokera ku account number one zoyendetsera ntchito ya mu ofesi muja zimene zija zimachokera pa PS, Director, kukhala pa kugwirizana, program zathu za mwezi uno ndi izi. Ndikufuna mufufuze ngati minister aliyense anasainapo cheki. Let alone president, president ndiye samadziwa ndi komwe. Komanso ngakhale minister samadziwa. Sama, sama, sa- ndiponso akakhala wina woti akufuna akhale nosy kuti nanga ministry si yanga. Ndiye samadziwa ndalama m'mene zikubwerera m'mene zikuyendera. Eh, amakumana nazo.
Anthu ku Malawi kuno amakupangani connect your excellency makamaka boma lanu ndi kuti kunali katangale wamkulu kwambiri. Limene linalipo kunalibe katangale ndi liti? Mulitchule hu. Komano kuti cashgate anatuluka m'boma lanu mmene mwafotokozera apa kuti Cashgate anapitirira mu boma langa.
Ndinalo ndina ndi- ndinapereka ndine.
Enanso amaganiza kunjaku kuti mwina 20 2014 mwina zinavuta kuti mupambane mpando wa mtsogoleri chifukwa cha nkhani ya cashgate Tibwerere kumeneko. Tibwerere- tibwerere kumeneko nkhani ya cashgate mwachita bwino kufunsa ndi funso labwino sindalongosola kale kuti ine ndazalowa mboma a president bingu wa mutharika atalowa kale atakhala zaka zitatu kumene kuja kumabedwa ndalama Ndipo a president Bingu wa Mutharika anamangapo anthu ena aja chifukwa msilikali wina anapezeka ali ndi 400 million ku account kwake. Pamene akuchoka a president Bingu wa Mutharika ine sindikuziwapo kalikonse kuti zinthu zija zikupitilira ndipo zakulano. Kotero kuti pamene ndi panopo ndili ndi kalata imene governor wa Reserve Bank analemba kwa president February 2012 ndisanalowe upresident kuti a president ndachita discover kuti anthu akuba ndalama.

it is before me it is nthawi imeneyi ya president bingu wa mutharikayi ili ndi forensic audit ili ndi report yake ili ndi 16 files ready for prosecution you malawians have deliberately looked the other way you don't want to persist you don't want to, to, to, to, to force that report to come out kuti anthu amene aja amangidwe forensic audit President wakuti munamuona inu? Amaitana British kuti tithandizeni bweresani anthu apange Baker Tilly, apange forensic audit in my government during my time. Ukuziwa kuti umaba? Ine ndinaitana a Bri aku, aku Baker Tilly abwere pangani forensic audit. Ndikufuna ndiziwe amene amasokoneza ndalamazi. Ndiye atabwera anthu aja anazapanga forensic audit ndikumene tsopano tero oh, inu akutchulani inu akutchula anthu 72 aja anamangidwa after the Baker Tilly report ndiye inuyo mupite mukayang'ane Baker Tilly it's a public document is online ine sananditchulemo ndiye inu mukunditchula ine ine sananditchulemo that is why ndimakuuzani paja kuti ma president ena amachita hesitate kuti ndidutse mujamo because you are trying to do the right thing you want to take risks you want to arrest thieves you want to make sure that government money is not stolen pambuyo pake pakakunena ndi iwo amene koma ineyo ndi pamene ndimakuuzani paja kuti i am married to a fine lawyer anandiuza kuti "Mm, ngati sunatenge manga anthu nkhani inabwera pamene timakamba za chuma mdziko muno kuti kodi chikuyenda bwanji tikufuna tibwerere mbuyo pang'ono kuti nthawi imene munkalowa bom- m'boma 2020 2012 Kunali mavuto ambiri mdziko muno azachuma, kusowa kwa ndalama zakunja komanso fuel. Anthu amakhala ndithu pa line kufuna mafuta, amagona konko ena kuti a- a- a- akufuna athire mafuta agalimoto. Inu munathana nazo bwanji within a year kupezeka kuti zinthu mdziko zasintha, mafuta akupezeka komanso forex ikupezeka? ndiye ndiyambire paja tinali paja kuthesa katangale kuthesa kaye katangale kuchita make sure that nobody is stealing number one number two mafuta you must be decisive inu mukhoza kukhala ndi banja lanu ndi, zaku- ndi, ndi ana anu chakudya palibe ndiye wi- wi- koma si- mukufuna chakudya chokhachokha koma wina abweresa chakudya kuti ah, ine, ine chakudya chimenecho inu musalandire yayi inuyo ngati munthu amene muli responsible for your family munena kuti bwana choni is that okay is it okay it's, it's, it's not poisonous my family will be okay bweresani apaseni anthu Chimene ndinapanga ine nchonena kuti amene aliyense angandipase mafuta abwerese mafuta anandipasadi komanso ndinanena kuti kusowa kwa forex ndikumene kumachitisa kusowa mafuta chifukwa mafutatu amasowa si mafuta imasowa ndi forex ndiye ngati dziko lilibe ndalama silingagule mafuta chifukwa mafutatu olo panopo tikhoza kugula pa Mozambique-po koma ngati palibe ndalama forex simungagule mafuta aja sopano ine ndinapeza njira mwansangansanga zopezera mafuta opasidwa even mafuta opitira kumaliro a president wanga president Bingu wa Mutharika may his soul rest so amangokupasani mwaulere yes anandipasa yes anandipasa president wa ku Zambia president Sata ndiamene anandipasa mafuta opitira kumaliro anandipasa 5000 liters koma kuyambira pamenepo ndinafunafuna anzanga sopano kuti bweresani mafuta bweresani mafuta tikupasani later tikupasani panopo ndipaseni mafuta ena amangochita donate ena ena amatigulisa ena amatikongoza tinapeza njira zambirimbiri zobweretsera mafuta so that this country has mafuta yeah it is so mafuta plus forex mankhwala ndi forex fetereza ndi forex magesi chakudya ndi forex Zi- ziko kuti liyendere na kukhala ndi forex number 1 number 2 chuma chija kuti chizifika pamene paja chizisika mpaka na ziko lino kukwera by 3.5% in 2011 2012 ndi chifukwa chakuti boma imakana kuchita devalue the kwacha kutsisa mphamvu za kwacha chifukwa sikuti kutsisa mphamvu za kwacha ndikoyipa yayi vuto limabwera sopano what you do kuti kutsisa kwacha kutsika kwa kwacha kuja kusapweteke, anthu asamve kuwawa. Ndiye ine n'tamva kuti akuti vuto lili potsitsa kwacha, ndinanyamuka kupita ku America kukaonana ndi Christine Lagarde, amene anali hedi wa IMF. Ndipotu anabweranso kuno. Paja ndimacheza naye. Nditapita kumene kuja iye anangondiuza kuti, Tisanakambe zambiri, kutsitse kwacha. Ngati ukufuna kuti ife tikuthandize, kwacha itsike by 40%.

Inetu musamangondiona chonchi. Kunjaku I matter. So sikuti azungu akuti iyo kuti ndiye kuti ine ndangokhala mutu mwanga mopanda kanthu iyayi. It's a discussion we must enter into. This country was in a mess because there was no money. I mean the, we were refusing to devalue the kwacha before I came. Azungu akuti that's IMF ndiyenera kunena mwawonenawo kuti amalawi anzanga amve ndikamati imf ayamba kuti anu akuti chi- akuti chani koma azungu kumene ndinapita kuja akuti titsitse ndalamazi mphamvu ndi 47%. Ndiye ine n'tabwera kuno kuchita devalue ndi 47%, 100 days tinakweza, tina, tinapanga nsalu yokondwerera kuti chuma chatembenuka. It is not the devaluation of the kwacha, it is what you do alongside the devaluation that matters ndiye ine kumene kuja atandiuza kuti chita devalue n'nawauza kuti ndiye mundipase ndalama kuti tikamakapanga bi- rebuild the economy anthu akwathu asakamve kupweteka chifukwa kupweteka tikumva panoku ndi ma devaluation timapanga apa ndiye ine anandipasa 50 million dollars a world bank kubwera kuno ndikupanga ndikumapanga maganyu a mmizi aja anthu kumalima kamsewu ndipo tikangoti pakati alambulani pano ndi apo kuti angochita feel they've worked for it ndikumapasa makobiri makobiri amene aja akakagula chimanga anthu ama odana ndi ine amapita kumakauza kuti mwamuona ogwesa kwacha uh, a president akale amakana kugwesa kwacha mwamuona ogwe- muvutika Ali ayi atiuza kuti zili ngati mwana watentha thupi ndiye doctor akuti tim'baye jakisoni iwe ukuziwa kuti mwana wangayu ngati ntchembere amva kupweteka koma m'mutu mwako ukuziwa kuti akabayidwa azizila thupi achila ndizimene ndikufuna amalawi anzanga muime nane you know the, the in leadership it is what you do in my case is two things number one The attributes of a good leader, Joyce Banda of Malawi said that the attributes of a good leader is the ability to assemble a good team and to know that they can know better than you. Ndiye ine ndinasonkhanisa team ya ma expert timakumana every fortnight ku State House. Ali Malawi muno anthu ake amene anandithandiza. Number two, kuma, kuphunzira kuyankhula nawo a Malawi A Malawi ndi anthu ozindikira ngakhale amene sanapange sukulu, ukawalongosolera zimene ndakulongosolerani za jakisoni izo mmene amapitira anthu aja mwamuona wagwetsa kwacha ali ayi atiuza kuti ili ngati jakisoni mwana achira ndipo Tikhala bwino.
tinaonadi kuti amalawi anamva kuwawa Ehe. mashopu mumapezeka kuti ufa mulibe Ehe. chimanga pamsika palibe Ehe. Mhm. mafuta ophikira kusowa shuga amene akusowa pa nthawi imeneyonso tinaona kuti akusowa anakwera kwambiri koma nd'ine zinatha in 100 days why because we devalued and then we brought in money 50 million kwacha into the system to make sure kuti anthu anga, abale anga asavutike komanso pamene tikupanga zimene zija anthu akubweresa ma dollars akulowa aid forex aid exports zikutuluka malawi muno mmene timazazindikira chuma chija chakonzeka mungandichite challenge ine by 2013 this country the economy grew by 6.2 percent ndiye mundiuze who else has grown this economy by 6 percent since i left 2014 mundiuze
as we speak ku malawi kunoko for the past 5 4 years takhala we have been living on hand to mouth nkhani ya fuel kuti fuel akungobwera mdziko muno akangofika basi akhati masiku tochepa we have run out of fuel mukuona kuti zikuvuta pati Inetu paja ndinamanga mpakana nkhokwe ku Mzuzu, mukudziwa eh? Tili ndi ma reservoir oti they can hold fuel for 75 days. Zithunzinso zilipo ndikuyamba kumanga zimenezo because my belief was that along down the road tizakhala ndi fuel wokwanira. koma mukundifunsanso funso loti ndaliyankha kapena six times in this conversation it is forex No, I mean now for the leaders, ma leaders amene tili nawo pakadali panopa. Chikuvuta pati my dear zosewa ndekuti chikuvuta ndi forex basi chikuvuta ndi forex

Inali Maxwell Mkwezalamba amene anali minister wanga wa finance. Timu ya ine inali tinkati ujeni Alan Chilima anali ku ECAMA. Timu ya ine inali Professor Matthews Chikaonda. Every fortnight timakumana. Ndiye amene aja ndi ma economist. Ndiye amene amandiuza kuti apa titere titere. Iweyo ukakhala leader amene aja umayenera kuti wamvere. You can be a leader and you can be a doctor. wachipatala sungaziwe zonse zachuma ayi ufunanso anthu achuma aja you can be a leader and you can be a social scientist uyang'ana za chitukuko cha anthu cha mmidzi ngati ine uyenera anthu amene aja uyankhule nawo kuti uzindikire choyenera kuchita ndipo uyenera kumamva that's what i mean koma Zonse apano mundifunsa mafunso awa 10 times bwanji zikuvuta ndi forex mayi forex and forex kuti ibwere mu dziko ndiyopasidwa ndiyobweresa tokha through exports kuti forex ibwere Mu conversation yathu mumakambaponso nkhani zina kuti anzanu kunja okuthandizani kuti you were also connected. internationally you were connected munakhalapo nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko akunja ubale wathu pakadali pano dziko la malawi ndi maiko akunja mukuona bwanji Um, ubale wathu kwa panopo ndi maiko akunja unali worse ndi umene ndinaupeza ine uh, pamene malemu president bingu wa mutharika mzimu uwuse mumtendere unalili pamene amachoka ine ndikubwera unali worse paja si ubale wathu ndi britain unali utatha ma ambasada atitabwezerana panopo siunafike pamenepo ubale wathu ndi maiko akunja ineyo i don't see i don't know koma i don't see kuti uli worse yeah. the issue is not ubale ndi anthu akunja The issue is forex comes from so many different ways. It's not an, another ambassador who will give you money for your country. it is what you sell outside that brings money into the country so pano ife pa nthawi imene ija tikuchitanso to export uranium kwambiri eh, so pano ndikuti rutile amene tinayo ku Kasiya are the highest deposits in the world tindi gold tindi i- i- i- rubies tindi zina zonse tindi bauxite tindi coal How much of that is coming into the country? How much money? I don't know. But that is another way imene ingabwerese ndalama. Two, imene ingabwerese zimene ndakuwuzani simple mm -hmm. things like mm -hmm. sabola. Mm -hmm. Like our agriculture mm -hmm. can bring in forex here. Kodi mm -hmm. kamuzu amachita export minerals ngati. It was fodya. Fodya basi. Ndikumabweresa ndalama zokwanira za kunja.